Royal Highness Eze Marcel Iheme egwu nte of Umuezegwu you're welcome Thank you. Eh, the nke bụ eziokwu bụ na anyị nwere a kind of a media team here they build up the, the palace secretary our palace secretary bụ Owele Jonas Walek ọ ya brain behind everything o nwere kind of uh, he hunts news and he wants development of uh, Anigbo Amainyi Ancient Amainyi Kingdom Amainyi ya wụkwa secretary ndị Ancient Amainyi Kingdom so and Ihite and Ihite Uboma short a sị na gọvanọ jụọ m sị ele onye m chọrọ ka ka e nye one position maybe personal assistant to governor I will bring him because he's a very reliable person and uh, anything o tinyere isi ọ na-adị emphasized ọ na-adị too adị too ihe about it passionate about it so anyị ebido na-enwe a kind of interview ọ na-eme some prominent people ọkwa na ihe mere anyị ji sị eze dị like you hold a strong position n'Ihite anyị dispose n'Ihite Uboma anyị dispose kpọtara mee interview ka ị gwatụ anyị kụzitụrụ anyị ihe Because last week anyị nwere Eze Ihekweme Ihekweme Lawrence Ihekweme Nna one of Ihinna ọ bịara ebe a and ihe o kwuru generate a lot of viewership na Facebook na YouTube a lot of people are dey interested as it stands now anyị nwere over 1000 people who have been watching what what he said so and eh, ihe ndị ahụ kwuru agbasatụkwa ndị ọ gbasara ndị amụ Igbo gbasakwa ndị Umuezegwu gbasa ndị Ihite niile ma ndị Odenkwume I'm saying you are in a better position maybe we follow up with the discussion ọ m ji gwa Owele ka ọ kọntaktịa gị mụnwa kọntaktịrị gị gị kweta na ị ga-enwe chance but ama m na ọ dịchaghị easy onye eze inwe chance ịbịa sayensị

mụ n'udo dịrị unu onye nke ọzọ bụ high chief clement igwe high chief honorable clement igwe onye bụ eh, traditional chief na-elekọta the other side of umeze by the special grace of god eh, very soon or otherwise we- a ga-enwe new autonomous

Ugoeze Chinenye Nwake eh, na mbụ aga m agwa ụnụ onye m bụ na ihe m bụ aha m bụ His Royal Highness Eze Marcellus Ndụnaka Iheeme egwu nte tere of Umuezegwu and nte tere of Ihite Ancient Clan ihite wụ mba wụ ihite wụ otu mba dịka ka ama ndị ibe ihite abịa mụbasawa anyị nwere ihite ama asaa ihite ama asaa aha kọmpraiziri ee o- ụmụ ezegwu ee nkume atọ ụmụ derim ee amakọhịa ụmụihi amainyi ukwu na amainyi nta ha wụ ama asaa ma anyị nụrụ n'akụkọ na ihite mụkwara odenkwume ma site na ee, nnufu isi na ọgba aghara Odenkwume ekulie si na ihite fụọ ihe mekwara na na ha ejiri fụọ wụ ihite kpebiri na onye ọbụla anya na aga ele anaghị ejikwanụ nwa nwụrụ anwụ agụrụ nwa so ọ nke dị ndụ ka a na-akpọ nwa so ee ọ ya mere ejiri were ụmụ ezegwu dịka ọpara ihite ihe niile a mere n'oge ihite nọ chimchim adịghị onye ya na ibe ya kọrọ ụka adịghị onye ya na ibe ya ma ihe otu esiri mụọ ihite siri mụọ onwe ya ụmụ ụmụ ezegwu amakọhịa na amainyi otu nne mụrụ ha otu nwaanyị mụrụ ha Then Nkumeatọ na Nkumeatọ na Umuihi. Otu nne mụkwara na ha. Nkumeatọ kwa na ọpara nne Umuihi. So unu bịa ele anya na ndọrọ ndọrọ onye wụ ọpara onye wụ ọpara unu hụ sị ọ dị very glaring ọ wụ ihe na-ekọrọ ụka. The akụkọ the history dị very glaring a- a hụrụ ya anya. ọ wụ okwu a chị n'aka so um, Ụmụezegwu remain the ọpara of Ihite till date and uh, uh, the ihe a problem dị na Ihite wụ anya ukwu lee otu onye a ga-eji wụrụ ya after all onye wụ ọpara agbala afọ ala ee anybody ka ndị isi aja ala ga-aga kpagharị ya that's a kwara ivu ya na ọ nwụrụ n'ọnwụ ọ nwụrụ n'ọnwa na-adịghị anya ọ nwụrụ n'ọnwa Ihite so ọ nwụọ n'ọnwa Ihite ahụ wụ ọnwa aja ala ha ndị isi aja ala ga-aga vukọọ ngwongwo ya then a gwara anyị n'agba ahụ ndị Odenkwume ndị ji akụ aka ji akụ na Odenkwume bere bịa nwụma nwụma nga o vuru ivu Ihite ndị ọzọ na-aga akpa akpa ngwongwo ha ha ewee iwe planụmazie otu a ga-esi ịfụ ha anaghị anwa ha so okay o nwere otu mmemme Ihite na-eme on the whole anyị na-asọ ọnwa ịha ọnwa bụ ihe anyị na-akpọ ya ndụmaka so na ịha ọnwa ahụ a na-egbu ọkụkọ gbuo ji ndị obodo niile ahụ nwe Ihite ndị a m kpọsharala aha anyị zuo including Odenkwume ha abịa bịa erie ji na ọkụkọ ahụ due to ha plan na ana na ha agaghị achọkwa iso na na ahịa ha abịakwa onye ke ha nwụọ abịa evuru ngwongwo ha ha ya plan sị okay ha ga-abịa late ihe a ha na-eri ọkụkọ na ji ahụ so that ka ọ bụrụ na ha erie nri ha bịa body cannot be omenala only body cannot be a na-ewe oke dịka otu e siri tọọ so ee Ụmụezegwu remain the ọpara of Ihite ee before anyị nwa na onwe anyị abata and we maintain it nke ahụ rie na ụnụ hụ

so ụnụ ọ wụ ya wụ otu the thing siri dịrị then na ihe gbasara mbọmụzọ ihe gbasara omenala omenala ihite ejiri mara ihite wụ mbọmụzọ na na ịwa akwa ọ ihe zuru ihite ọnụ omenala ndị ọzọ dịka ọkọnkọ dịka ese dịka udubere e, because ọ nwere egwu ndị anyị na-akpọ udubere ihe ndị a wụ egwu ndị ka fiziri efi ọkọnkọ jikwa na akọ akụ o ji la ya dabara ahụ taa mgbe a na-abịaruole ụlọ ma na eshie ji ya jụọ oyi ọ ga-ekwe oriri ndị ihite ndị ọzọ sị ka ha erie ji ka ha erie ji dọma ọkụkọ mgbe ọbụla ejiri ha ji eri ọkụkọ ha erie ji mgbe ejiri richaa ji ahụ ndị odenkume abịazie asị okay lekwenụ ọkụkọ ji afụọla anyị rie nye mgbe na-abịa ha sị okay ebe mmori na-eji mmori kwụra ọkụkọ ha ala anyị mgbe ụfọ unu ga na-anụ mgbe asị odenkume kere otu mpekele ji fụọ n'ihite so ọ ya wụ the history so em, nke ọzọ awụrụ na ee ihe gbasara ee ndị wụ ishi na ihite n'akụkọ ndị nwe anyị kọrọ anyị because amaghị m onye ihite wụ ahụghị m ihite o nwekwaghị onye nọ n'ihite ugbu a sị ya hụrụ ihite ha wụ ama m na awụ m nwa nwa ihite ka isi ngawa asabi so ọ ya mere ihe a kọrọ anyị wụ na Ọkpara Ihite wụ Odenkume. Unu ga-anụ mgbe a na-asị ndị Ikenga, ndị Ihite. So Ọkpara Ihite wụ Odenkume. Due to na Odenkume eshile na Ihite gbafụ. Onye ọzọ sotere Odenkume wụ Ụmụezegwu. Ha sị anyị a- i- e, anyị akpọ. Onwe onye onye na ya mee eke. otu anyị si emeghe ugbu a enwe obodo ọzọ ewetuo ewetuo em, ah, ụmụihi and amakọhịa fụọ egwu ọkọnkọ ka ha kụrụ akụ ndị ọzọ mụrụ ịkụ egwu ọkọnkọ gara ga ga mụrụ ya amụrụ a gara aga mụrụ ya mụrụ ndị ọkọ nke ọ kụrụ kpoo wụ Amakọhịa and Ụmụihi unu lezikwa anya unu ahụrụ na ọkwa otu onye n'ime nne ndị ke na otu onye n'ime ndị ke Ụ- ụ- ụ- ụmụ nwaanyị abụọ otu nwoke ọ lụrụ so ị ga-ahụ na ọ kụrụ otu nwa onye ke kụkwa otu nwa onye ke ihe ndị ọzọ o meghize ya na afụ akụkọ nkọ n'Amainyi a gara aga mụrụ ya mụrụ ya nwa afụghị ya na Ụmụezegwu a gara ga amụrụ ya mụrụ then Ụmụderim kwanụ wụ ndị mezuru ama asaa Ụmụderim wụ nwa Da Erim ọ wụ nwanne anyị a lụrụ na Uboma di ya nwụọ ha emegbume ya kpọrọ ụmụ ya lọta ya kpọrọ ụmụ ya lọta n'Ihite ndị Amakọhịa because ị ma a mụọ ndị nwoke o nwere nke nwaanyị a ga-ama ya and ndị ha na nke nwaanyị aha that's onye tọrọ nke nwaanyị aha ya wụ Ugoeze Igbo nke the third

Amakọhịa nga a mụrụ ụmụ ụmụ buru ibu taa o nwere nwanne na nwanne ma ọ na nwoke ma na nwaanyị obi ha na-awụ otu Amakọhịa akpọrọ ha nyezie ha ụlọ ala ebe aha ebi ha taa Okay. so ha ha ha nọ until at a time eh, oh, Ihite niile eh, kwere na ha enwene green card ha kwesịrị ịwụrụ nwa afọ anyị mee ha ihe ọ ya mere ee a na-ere ọjị na Ihite ugbu a ọjị si Ụmụezegwu pụta ya ga Amakọhịa ndị Amakọhịa ezi nwanne ha Ụmụderim ya bịa Amainyi

nke ndị buru anyị ụzọ nọrọ domere anyị ọkwanụ ụdị akụkọ e domere anyị because ụnụ ma akụkọ history nwere ike wụrụ eziokwu nwere ike ya wụrụ ashị so ọ dịcha ha ọ naghị adịcha straight otu e siri kọọrọ gị because otu anyị kọwa ugbu a ha kọwa otu e siri kọọrọ anyị otu anyị siri ghọta a sị nwata akọma akụkọ elee otu ndị na-ekwu ya a sị nwata akọma akụkọ mgbe a na-amụbeghị ya ya dị ka kemgbe a mụrụ ya tere so ọ wụ ya wụ otu the thing siri dịrị Em, em, ihe gbasara eh, eh, em, eh, eh, a- agbara Ihite wụ aja ala ha kwu ihe bla- ihe gbasara ihite akwana ihe gbasara ihite aja ala ebe ekere ekere agbara niile unu nụga aha ya n'ụwa taa ebe ekere ya na umuezeala nsu dịka n'ebe a na-akpọ litran nkwọ nsu ebe ekere agbara agbara dị iche iche ihite so na ndị gara ga iwere agbara ka ị hụ na ihe a meghe na ihite taa o bidoghịkwa taa o bidokwara nke mgbe gboo mgbe a gara ga iwe agbara ahụ na ihite ndị ndị ọbụla họpụtara ndị isi one by one one by one ama asaa mekiri ihite wepụtachara mmadụ ndị niile ahụ ahọpụtara na ama na ama bịaruchara nkwọ ihite bịa chere ka ha kwụrụ n'ukwu dịka otu mba gazie ga-ewere agbara ha. ma ụmụihi dịka ha meghekwe ma taa ha nọ n'ụlọ ha egbu oge alụgha onye a ga-ahọpụta bụ onye isi ga-aga iso ga-eweta agbara ndị ihite ndị ọzọ echeghe ha na nkwọ ihite ha hụ ha ha agamazi ha decide agawa ga iwere the agbara mgbe a na ha garuole due to that delay eh, ndị mmadụ ewerechala agbara agbara agwụla so ka ụnụ hụ na ihite nwaha agbara ife ihite adịghị agbara ife the whole agbara niile ewetere ndị mmadụ dị abịa ewega agwụla na eh, ome- na nkwọ nsu there ihe emere ha wụ ha gbakara aka pụrụ aja nọ nga ahụ so ihe ahụ ebe ọ wụ aja ala ọ wụha agbara ka ya awụ nna anyị ejiri ọnụ mee so ha were pụrụ aja ahụ lọtawa na nkwọ ihite ha atụmazie elo nga ga-edome ya mgbe a na ha lọtala from umuezeala nsu na nkwọ ihite ikpebi nga a ga-edome the aja ala a ga-ehimere ya ihe dịka o- obi ee ndị ụmụihi after agwa ha sa gaala ma ọfụna ha sị okay ebe ha na-esoha ga ha kwụ ha apụrụ aja ke nọ na nkwọ ihite nga lama ga ehime agbara ke ha kpọ ya oturugo so ọ bụ otu ejiri nwee oturugo n'Umuihi so that oturugo awụrụ agbara ke ha na-efe

enwere mgbe ụmụihi na-eme mbọm ụzọ ka a na-enye echi so ọya wụ the reason eji achụ ha bumper to bumper ịgwa ha na ihe aha emeghe ha ọwụ mgbe e kwesịrị ihe ime so ị ga-ahụ onye ụmụihi ndị ogbe ya sị ha awụ isi ihe eji awụ isi ọwụ ya na-epu ụzọ eme mbọm ụzọ but ọma the history why o jiri epu ụzọ eme mbọm ụzọ ọwụ mgbe aha gara iwe agbara ha eso ha gara so ọya wụ the thing ee eh, anyị na-abịa ka anyị mee ka ndị mmadụ ndị na-amaghị mara otu ihite siri dịrị so that onye na-agagha aga ya mara limit ọ na-agakwa hmm. ee eh, ọ dịka aga ugwu o nwere ike nwere afụda aga ugwu sị na ọwụ ụmụezegwu wụ ọpara n'ihite

onye wụ ọpara ihite wụ odenkume odenkume afọkwa na obodo a ga-agbọdọrọ n'efu enwere the next person ọwụ ọfọ aha ha ji ụta anyị jiri jiri ọfọ ihite na taa ọya kwana ihe the first eze chịrị the whole ihite jiri wụrụ nte one of ihite wụ eze d o aligwekwe ọya wụ nte one of ihite ke ọwụ ebe m bụ number 3 ya m jiri zama nte 3 of ihite so ihe niile ị hụrụ anyị kwuge ma ọhịa anyị mere onye na-emere ke na-awụghị ya nọ Ee, ihe anyị ji n'aka wụ ọfọ anyị lụrụ ọfọ onye lụrụ ọfọ

ihite mere alụ nwaanyị ha ya edo anya ya mara na anyị naghị ere ụmụ anyị ere ihite na-evu mme nwaanyị abalị anọ ahịa nnọ nọ na izu abịa na ehie eke nwere ndị na-eri ehie orie nwere ndị na-eri ehie nkwọ na ala igbo maọbụ na ala ihite ee naanị ọnwa na ee, ụbọchị na-adịtụ ihe a na- a- a- na-aga ije nwaanyị wụ afọ afọ na-adị oke ihe a anyị naghị eli mmadụ mbọsị afọ anaghị alụ nwaanyị mbọsị afọ but kemgbe church bịara abịara bịale ihu ekpo vugharịa ee a ga-alighezi mmadụ ehihie afọ so adịghị ihe mere but n'omenala ihite n'omenala igbo ụbọchị afọ anaghị eli mmadụ a na-agakwado ije nwaanyị mbọsị a na-aga ije nwaanyị n'ala ihite wụ eke orie nkwọ so em, ụbọchị ole a ee ya bụrụ na a ga-eje ya a na-efu eke a ga-aga ije nwaanyị ahụ eke anọ eke anọ ka a ga-aga ije nwaanyị ahụ ya wụ otu ọnwa agacha ya buo mmanya ahụ ndị o- obodo agbakọ mgbe a na-aṅụ mmanya mgbe a na-enye ohere ka a gaa jụọ ma onye vutekwe mmanya ọwa ezigbo mmadụ ọwa ajọ mmadụ ndị ahụ na-anwụ ọnwụ ike awụ ha ndị agbara ọjọọ awa ihe ndị ahụ a na-ajụcha awụ ha osu ma awụ ha ume ya ihe a na-ajụcha though na ebe dị iche iche na emebimena ihe gbasara osu na ume because ahụrụ ka aha dị na ọkwa omenala igbo ọzọ a ga-elebara anya ya bụ wicked of the old so eh, anyị anyị kwuo onye ọbụla eh, hụrụ mmadụ ibe ya because ọ wụ poverty ụbịam butere ya na a kpọrọ mmadụ osu maọbụ ume otu o jiri wụrụ o- o- ụbịam bụ ndị ahụ e- a na-eji ha gbaziri ego